n'anya dịka ga-ekene gị tata bụ akwụ ee ogbe oge ekene gị okwu ana ekene gị ee ana ndị niile ana Uruoji ekene gị ee ngwa ọjọọ ji ekene gị onye ukwu na ọgba agha kwende kwende Ngene bụ oyi ekene gị ee gị n'ime mmiri ekene gị ee n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Afọ ka m bịakwara ka m kwukwo okwu wee kpọkuo Ana Nri kpọkuo ọdụna kpọkuo obi ji ọkụ kpọkuo okike nri nke mba ogbe onye anyị ndododo n'ọnụ Nnamdị Samuel Abana Ekwuniba Obianọ ọ mụ bịa n'ụbọchị taa ka m gọrọ onwe m n'okwu a na-agbasagasị n'ikuku gbasara m onwe na m apịa akwụkwọ n'aka dramara biko ndị nsọ ka unu gere ntị o ee nwanne anyị nwoke Peter Umeadị Chief Judge ọ kpara m sị na ya abịa n'ana ka ya bịa rie ibe ana ka ya nyekwuo ndị ichie nri e kwere ya ekwe ruo ụbọchị a kara aka o jere bịa ọ bịaji igwe duru onye foto ka o du onye foto wee bịa m wee kụchaa ana wee sị ngwa ikwu ebe ị bịara na ndị ichie ọ sị na ya bịa ka e kene ndị ichie ya wee rie ibe ana m sị ọ na ya na-akwado ya eze m sị ọ na ọ ndị ichie ka ị bịa ikene ọ sị ee mgbe gbuo ori anụ na ndị ichie gbuchieri anụ na ndị ichie gbuo ọkụkọ atụfuga anyị wee jewe n'ana o ruo m wee sị gị ngwa gị kwuo uche gị ọ sị ya bịa iri ibe ana m sị gị matakwa na onye bịa iri ibe ana anyị abụ eri ibe egbu na anabọsị ahụ ọ sị na ya mara m sị ndeje ọ sị na nọkọ ochekwebie na ya bịa ka ya rie ego gị tata kwuche mgbe gbuo ri anụ kwuchie ri anụ o wee sị m na ya chọ ka ya nwee ọhọ ya ya-eji na-eje ibe m sị na m anaghị enye ọhọ ọ bụkwa ọhọ eze ọ sị na ya ma na ọ bụrọ ọhọ eze na ọhọ ya eji na-eje ibe na ya ma na o nwere mbọsị m bịa bịa emeghị ibe na akụkọ kọ m sị a na ọ bịarụ nne m wee kpọkọ unu ndị nsọ m wee sị na m enwekwa ọhọ ebe weta ego ka e je gote ọhọ e wee je gota ọhọ bata ebe ụmụazị machara ya machacha ọhọ awake gị awake awakere ọhọ ahụ awake ebe ahụ amachacha ya o wee sị na ọ bụ anyị aka o wee sị ka onye foto sezi anyị onye foto ka o see anyị na ọkwa bụ anyị aka na ihe ebutegwu ọhọ ya eji na-ejezi mba unu ndị nsọ ka m na-akọsara apịakwa m kwa aka gara mara enyekwe m ye ọhọ enyere m ye ọhọ eze nke ọ na-epostu na midia ebe niile enyekwe m ye ọhọ eze ndị nsọ Alike Nri enyekwe m ye ọhọ eze Ọnyịrịọra enyekwe m ye ọhọ eze Ogbo Nri enyekwe m ye ọhọ eze ana ukwu ana niile enyekwe m ye ọhọ eze Ana Uruoji enyekwe m ye ọhọ eze nna m gwa gị ọdụ onye ukwu na ọgba agha enyekwe m ye ọhọ eze Ngene Ana Oye enyekwe m ye ọhọ eze Ngene Idemmiri enyekwe m ye ọhọ eze Ogwugwu Ngene enyekwe m ye ọhọ eze mmụọ niile dị na Nri enyekwe m ye ọhọ eze biko kwedo ododo aka m dịkwa ọcha ibe niile ọ na-epost amakwa m maka ya mana ihe na-ewute na o were aba m na-etinye ibe niile na ọmụrụ nyerie nke nye nke merie nke akwa ka o si mee ka m kọrọ unu ndị nsọ ndị Nri nọ na mba dị iche iche onye hụ post o nyere ọ na-akọcha m ọ na-ekwu biko aka m dịkwa ọcha ọ were gị ife iyi inu Ana Nri Ana Uruoji o were gakwa etu m si kọ iyi inu ejekwa m nwekwa ihe ọzọ m na ya karịrị ichie ukwu na ichie nta ekenekwe m unu mụ Nnamdi Abana Nnamdi Samuel Abana Obianọ na-ekene unu n'ụtụtụ tata bụ afọ ee nna anyị Alike Nri ekenekwe m gị anyị bịago ha na obu be gị m kọsara gị akụkọ m wee sị ka m gbadatakwuo na ana ebe o gbukwara ya nụ ka m kọsakwara ana akụkọ anado Ana Uruoji ekene gị Ana Obeagụ ekene gị Ana Agbadana ekene gị okwu Ana ekene gị Ana Uruofolo ekene gị Ana Ekwenanika ekene gị Ana Diodo ekene m unu ọ mụ Nnamdi Abana Obiukwu na ndụ na-akpọku unu n'ụbọchị taa na n'izu ole na ole gara aga na nwanna nwoke Chief George gwara na ya bịara ibe ana ọ bịakwanụ ana do abịa be gị egburu gị ewu mechie ihe niile ka esi kwesị ana o wee kpọọ m sị na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ ya ji eje mba na mba na mbọsị ọ bịa ibe ana enwere akụkọ isi ana ọkwa eziokwu o wee sị na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ ana amara m na ọwụ iji aghụghọ ka ọ bịara ana amara m na ọwụ iji aghụghọ ka ọ bịara na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ m wee sị na ọhụụ adịra n'ebe na ọ bụ onye je gote ọhụụ which is true e wee je weta ọhụụ m wee sị ụmụazị machaa na ọhụụ a na-egbucha anụ lụọ ihe ọ sị na emechara onye anaba anyị riwezie si o mana anyị wetara ya aka mgbu mkpụ iyi ni mgbucha anụ anyị wee gbago na ovu amachachagwo ya bụ ọhụ awakeri ya awake wee sị ya na ọwa ọkwa ọhụ eze na ọhụrụ eze na maya kwenye ime anything na o nwere ọwa a na-agacha tufu wee mebe ife eze na ọ kwụ nsọ anyị nọ na obodo Nri niile ya adọ bọsọ ya ahụ onye ọbụla onye ọbụla onye aka eze mara n'obodo Nri niile ada adọ e wee nyere ya ọhụụ wee were okike tinye n'okike na ọka esi eme e wee jebezi obuga ọ sị na ya maara na ọhụụ bụ ọhụụ ya ji ya na-eje ihe ibi na ya jijebe mba ukwu na ya eji eje mba ukwu si ya o o wee were ọhụụ fụọ ana ihe na-ahịazi m arụ na ọtụtụ akụkọ ka anyị na-agụ na midia na ọ mụnwa bụ Nnamdi Abana mere na m enyegwu ọhụ eze eh, na-emechegwu rituals ana biko keneke na ewefu ewu o gburu be gị o gburu be gị o nwee ihe ọzọ emere ya na ana biko kpekwere m ọnụ m ewefu ewu a nwa o wetara ya na ọkụkọ o ji wee bịara ibe ana ana onwe- onwekwa ihe ọzọ me be gị ka esi ka afa m si aga ebe niile aka ji ọhụụ na m enyegwu ya ọhụụ ya ji ejezi obuga ana biko ya ka kpere m ọnụ m ana kpekwere m ọnụ m kpere m na ụmụazị ndị nọ ebe na ha gbara akaebe ndị nọ ebe gbara akaebe mbọsị enwe anyị mechie ọ na afa m na-ewuzi ana ọkwa ka m si ka m bịa ka m gọrọ ọnụ m n'iru gị bụ ana ka m gọrọ ọnụ m o nwere ihe onyonyo kwụrụ ya n'ike ma biko ana m enye ka ọ gara ikuzi m ibe ọ na-ere asị na o nwe nke ọ ka dị ebe a n'ụtụtụ ana biko amara m ede amara m asụ na bịa sụọrọ m deelu m kwuoro m ọnụ m onwekwa ọkwụ m nyerie enyekwa enye ọhụ eze ọ bụ eze nwaanyị ezute n'ori ọ na-awa onye fụtara ya were nye ana do biko kwa ka nsị ka m bịa nkụkọsara gị na ndị mmadụ ka e si eme ekwe ka ọnụ hụkwụ ya na ma ya bụrụ na ọ bụrụ nne na ihe ọ na-akọ abụrụ nne ka ndị nọ n'akụkụ hụkwụ ya na ihe ọ na-akọ abụrụ nne ana do ekene gị